Moni, ndine Jack. Nde kuli mpungwepungwe kwambiri ku dziko la Mali ndi Burkina Faso. Eti, ndinene kuti ma Sahel states atatu aja amene anapanga mgwirizano wawo Niger, Mali ndi Burkina Faso paja anagwirizana kunena kuti ayambe kupanga zawo nkuthetsa maubale ndi maiko a ku west eti, anali under France nde akuphwasulaphwasula migwirizano yawo zonse zomwe z- you know, zomwe france imakhala ngati kuchita control akhala akutani akuphwasula kuchotsa ndipo iwowo maubale awo ayamba kupanga ndi russia eti tsono zomwe zokha zikuchitika nzonena kuti maikowa sali pa mtendere, kuli mavuto oopsa. Mavuto ake pena umadabwitsa kuti koma kwenikweni chomwe chochitika nchani eti cause France inayesetsa kuti igwiritse simafuna kulekana ndi maikowa chifukwa chonena kuti imapindula kwambiri maiko awawa ndi maiko onena kuti kuli chuma eti ali ndi gold ali ndi zinc ali ndi manganese ali ndi lithium opangira mabatire e. Kuli nthaka yawo ndi yamphamvu yabwino kwambiri ndipo ali rich in gold. Kuli golidi golide golide. Kuli ma mines kunena kuti by kukhala ndi control over maiko awawa dziko limenelo limakhala kuti likuchita bwino. Nde France imachita bwino kwambiri chifukwa cha control yomwe inali nayo pa maiko awawa nde mmene a- amilitary analanda maiko onse atatu eti achina traore anadzuka ndikulanda boma kunena kuti no ife tichita control ku mali nayenso assimi goita anatani anapanga coup analanda chani analanda boma sono ali ndi ma military government eti chifukwa chonena kuti mumachitika ziwawa kwambiri tsono akaka ndi ngati ka- ka- kachinthu kamene kamapangika m'maiko onena kuti ali rich let's say maiko amene kuli mafuta kwambiri eti kapena kuli nthaka yabwino ngati nthaka yaku drc kapena let's say even south africa south africa ndi amphamvu chifukwa chonena kuti ali ndi ma minerals eti amakhala olemera fati ndo ali ndi ma minerals nigeria nigeria ndi amphamvu chifukwa chonena kuti ili ndi mafuta eti tsono pamene pali mafuta sipalephera maiko aku west kubwera ama mm, amafuna mafuta pamene pali nthaka ngati ya ku drc yonena kuti ili ndi zinthu zonena kuti zithandiza anthu kapena zilemeresa maiko sipalepheranso kukhala chani maiko aku west and maiko otero sakhalanso amtendere kumakhala nkhondo zapachiweniweni kumakhala ma insurgencies ma, ma terrorists osadziwika bwino kuti kodi maikowa sakukhazikika bwanji koma nthawi zina ziwawazo zipolowezo zimakhala kuti zikuchitidwa sponsor ndi maiko akutali ndi cholinga chonena kuti anthu akhale busy kumenyana pamene iwo akutunga zabwinozo azitunga kaya muli mafuta azitenga iwo azichita bwino kaya muli ndi magolide iwo azitenga ndi mmene dziko limakhalira maiko ambiri amene kuli mtendere ndi maiko onena kuti nthaka zawo mulibemo kalikonse eti palibe amene afuna kukuba kena kalikonse kamene angatenge kalikonse so maiko amakhala aphe eti amangovutika mwina ndi njala chani koma maiko onena kuti nthaka zawo ndi zamphamvu nthawi zambiri amakhala pa mavuto ndi chifukwa chonena kuti maiko atatuwa anapanga mgwirizano wawo kudula mgwirizano ndi ku west ndikuyamba kupanga zawo maiko awo mulibe mtendere munalibe mtendere ndi kale chifukwa chonena kuti nthawi zonse sipalephera kunena kuti pali gulu lina lake ati materrorist awacha tsono onsewo amakhala kuti akufunanso control ya chani control ya zinthu zomwezo ma mines kaya chani ena amakhala kuti achitidwa sponsor chifukwa the question is zida zomwe amakhala nazo amazitenga kuti ndi pamakhala kuti pali munthu amene akuwapanga sponsor kuti azibweretsa mpungwepungwe azidzatengapo zinthu kapena apo aziopseza anthu malokozi onena kuti kaya ali ndi zinthu chani or anthu amene ali ndi ma mines amatha kumaopsezedwa onena kuti muzitipasa ifeyo msonkho mukamapanga chani mukamapanga za ma mining zanuzo basi kamoyo kake kopanga chonchoko nkhani yake ndi kulimbirana chuma kulimbirana mphamvu si choncho ndi zimezo zomwe zakuchi- zakhala zikuchitika tsono kumali kwayipa kwambiri so much that apha defense minister saturday kwangoyambika kunali kale zipolowe chimodzimodzi ku burkina faso kuti kuti maiko osewa ndionena kuti kuli materrorist ena kuti kuli majihadist ena kuti kuli Al-Qaeda ena kuti zangokhala pirikiti maguluwo nthawi zonse amakhala kuti akumenyana koma this time magulu aja apezeka kuti ayanjana against chani boma lawo la junta boma la military eti ku Mali ino tsopano fanzi yanyamuka kugwirizana kunena kuti kutani ikumenyana ndi boma ifuna igwese boma ilande ndi mpaka na russia ina inatumiza nkhondo kunena kuti akathandize ku mali ndi kunali chipolowe weekend iyi kunali kuomberana pirikiti ndi magulu enawo oti ayanjana against government kufuna kugwetsa ndi zinafika point yoti anapita kunyumba kwa defense minister dzina lake Sadio Kamara eti anayesera kumeneku kuja aomberana aomberana kunali masoja ndi chani ataona kuti akanika kuchita breach angoyika bomb mgalimoto ndikuchita speed kulowa nyumba mwake mwa ndani mwa Sadio Kamara defense minister yaphulikira mmenemo nayenso watani wamwalirira momo that's how serious it is anali munthu onena kuti wapamwamba kwambiri defense minister wawo eti so zinzake chipolowe chake chi- chafika podabwisa kuti anthu n'kuyamba kunena kuti kodi akuwachita sponsor anthu wa ndani zikuchokera pati eti koma zipwirikiti sizikutha nthawi zonse timamva kuti trial eh, anthu afuna kumupha eh, anthu kuli ma attempt kuli machani koma olo ma soldier a russia awo akuti anatengetsedwa osati masewerayi sikuti zinali zophweka ayi sikuti kapena chani koma pakali pano zomwe zachitika nzimenezo sikuti kuli bata a military ku mali akunena kuti ali in control akuti paphedwa ma civilian ambiri president yo assimi goita anabisala kaye kaya watuluka komwe anabisalako pakali pano sizikuziwika akuti pali chikhulupiriro choti ma insurgencies wo akupanga regroup eti gulu la upandulo likupanga regroup likufuna liyambirenso pamene a army akunenetsa kuti iwowo ali in control magulu a upanduwo alanda city imodzi monena kuti alanda ndithu pakali panopo magulu a upanduwo ndi gnim yomwe ili backed by Al Qaeda ndi Tuareg separatist rebels amatcha ma FLA and akunena kuti ambiri aphedwa eti anthu omwe ali ma terrorist wo ati olo anthu ma civilians analowerera kuchita attack magulu aupanduwo koma zinavuta kwambiri mu city ya Bamako capital city yawo so far zomwe zachitika nzimenezo apha defense minister zipolowe Timva kuti zitha bwanji koma kulibeko mtendere. Iyo inali update chabe ya ku Mali ndi zina zomwe zochitika ku Burkina Faso. Zikomo kwambiri.